Azifumu ndi azifumu lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake yokhudzana ndi mtsikana amene akunena kuti adakamvera mtsikana mnzake sibwezi pano ali m'mavuto. Mtsikana ameneyu dzina lake ndi Thandi. Thandi amachokera ku Malawi komweko ku Blantyre. Mtsikanayu amapanga chibwenzi ndi mnyamata wina amene amatchedwa Aubrey. Aubrey ndi mnyamata amene amathamangitsa mafailo. Thandi ndi Aubrey chibwenzi chinayambika pang'onopang'ono ndipo anthuwa ankakondanadi ndipo china chilichonse chinali bwino. Munthawi imene ankapanga chibwenzi, ex wa Aubrey anamfikira Thandi. Adamuuza kuti, Ndikudziwa iweyo sukundidziwa, padali pafoni. Koma ineyo ndikukudziwa. Ukupanga chibwenzi ndi ex wanga amene ali Aubrey. Chonde, mnyamata ameneyo Umuleke mnyamata amene siwabwino mnyamata ameneyo amakonda kuzunza atsikana mnyamata ameneyo amakhalira kumenya atsikana amakwiya zina zilizonse koma Thandi sadamumvere akuti chifukwa chakuti adali mumchikondi ndi Aubrey nde amakhala e amakhala kuyambira mu chaka cha 2025 akhala ali limodzi ndipo china chilichonse chinali bwino zotsatira zake anthuwa adapanga mapulani ofuna kukwatirana. Kenako adakwatirana mu chaka cha 2026 January ndipamene adakwatirana. Nde atayamba kukhala limodzi kudapezeka kuti Aubrey adayamba kummenya Thandi. Thandi akachokapo ankamfunsa udali ndi ndani? Bwanji unachoka osandiuza? Zotsatira zake Thandi amapirirabe. Nde kwapezeka kuti mu nthawi imene amakhalabe limodzi Thandi nkumapirira akuti tsiku lina Thandi ex wake adamtumizira message Hi koma Thandi uja sadayione message ija chifukwa chakuti phone idali ili pa charge komanso Thandi sankadziwa zakuti ex wake anafufuza number yake adaipeza Zotsatira zake adayiona ndi Aubrey. Aubrey ataona kuti mnyamata watumiza text kwa Thandi anamfikira Thandi adayamba kumfunsa uyu ndi ndani atazumula adaona kuti ndi ex wake nde sanamuuze chilungamo mamuna wake uja chifukwa chakuti amadziwa kuti mamuna wake china chilichonse chimathera ndewu nde akamuuza kuti ndi ex wanga zitheranso ndewu Thandi adanena kuti Ineyo sindikudziwa ndipo mnyamatayo sindikumudziwa kuti ndi ndani. Aubrey adatenga screenshot ya message ija komanso nkhope ya mnyamata uja kenako adambofufuza. Atafufuza adapeza kuti adali ex wa Thandi. Ndiye chifukwa chakuti Thandi adamuuza kuti mnyamata amene sindikumudziwa adaona ngati kuti Thandi amabisa china chake anthu amalumikizana koma sankadziwa kuti Thandi samaziwa china chilichonse ndipo samacheza naye mnyamata uja mnyamata uja adangosaka namba ya Thandi ndikumpanga hayi zotsatira zake aubrey adapita kwa Thandi adamumenya Thandi molapisa adamumenya mpaka na Thandi adafenta aubrey adachoka m'nyumba muja adapita ndipo kumene ali sakudziwika panopa Thandi akulandira chithandizo kuchipatala ndipo akunena kuti banjali sakulifunanso. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga chakuti anthu ena ake mutengere phunziro. Akuluakulu, si ex wa munthu wina aliyense amene amakufunirani inuyo zoyipa ngati mupanga chibwenzi ndi ex wake. Ena ake amakufunirani zabwino. Ndi bwino kumvera. Thanditu apa akanaphedwa. Koma winawake adamuuza za khalidwe lonyasa limene Aubrey ali nalo, koma sanamvere. Akuluakulu, pena pake kumvera ndi kwabwino, makamaka mukaona timamisteki ting'onoting'ono tikuchitika and winawake adakuuzani poyamba kuti mnyamata ameneyi khalidwe lake ndi lakuti, ndiye zina zake mukuziona zikuchitika, ndi bwino kumusiya mamunayo. zisanafike povuta thandi anakaphedwa m'manja mwa Aubrey wangopulumukira kuti wapezeka ku chipatala akuluakulu mu china chilichonse chimene mukupanga kumvera ndi kwabwino ndimangofuna kuti nkhani iyi isakuduseni